igbo bụ igbo mma mma nụ igbo bụ igbo ya gaziere na unu igbo bụ igbo nke onye chiri ya zere ana m ekele onye ọbụla na-ekele ndị igbo niile na-ekele ndị eze na-ekele ndị nze na-ekele ndị ọzọ na-ekele ndị ichie na-ekele ndị ada na-ekele ndị niile bụ ndị ọkpụ n'ala igbo na-ekele ndị nne na-ekelekwa ndị nna na-ekele ndị niile ihe dị mma na-adị mma anyị na-asị unu nke onye chiri ya zere na onye unu na-anụkwu onu ya bụ nwa chineke nnaji chinedu aka ada nsụka onye obi nwanne m omenala igbo anyị na-ewebatara unu ozi n'ụbọchị nke taa ozi anyị na-ewetara unu ọ bụ gịnị ozi anyị na-ewebatara unu bụ ihe ozi ọma nke chukwu okike abịama nke ga-eme na ọ bụrụ na anyị ṅaa ntị wee jikọta onwe anyị na ọ ga-adịrị anyị na mma maka na ihe na-eme n'ala Igbo ọ na-ejuzikwa anyị anya ụmụ Chukwu okike abịama ndị niile ebe ọbụla ala Igbo anọ na ebe niile unu anọ na Igbo bụ Igbo ana m asị n'ụbọchị nke taa na ọ ga-adịrị anyị niile na mma maka gịnị na taa bụ orie ma orie bụ orie mmiri n'ala Igbo na-agọ ọfọ ndụ na-asị ka orie akụ ritere anyị ihe ọma ritere anyị ndụ ritere anyị ahụike ritere anyị ihe akụ akụ ihe enwe enwe n'ala igbo ritere anyị nnapụta n'ala igbo na ijikọ onwe anyị ọnụ na iwere otu obi na otu iko na ikukọ ume na ofu iko were otu obi were ịhụnanya wee hụrịkọta onwe anyị n'anya nke bụ ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ maka na ala igbo bụ ala chineke gọziri agọzi obi nwanne ndị igbo abatawokwa idozi ala anyị ime ka obodo anyị dị mma ijikọta ụmụ igbo niile ọnụ ka anyị niile wee were otu obi na otu olu were wee jikọta onwe anyị wee dozie be anyị na-asị na ụbọchị nke taa bụ orie na orie ga-emezuru anyị ihe niile ka anyị chọrọ bụ ihe ọma n'ala Igbo n'aha Chukwu Okike abịama ise ise ise ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ n'ụtụtụ ọma ekenekwa m unu ọzọ maka na ala Igbo anyị bụ ala Chukwu gọziri agọzi ma anyị ji ohere a na-akọwapụtara ndị mba ụwa niile na igbo niile ebe niile ha nọsana igbo bụ igbo niile ka anyị na-akọwapụtara ya n'oge a na-agwa unu na o nwere ihe bụ ihe na-eri ndị igbo be anyị nri n'obi n'oge awa o nwere nsogbu nke anyị nwere n'ala igbo ma ya bụ nsogbu ọ batago were oche nọdụ anị ihe ọ na-achọzi ịbanye kịta bụ na ihe ndị nna anyị na-akwa anyị dị iche iche ka ọ chọrọ ka ọ banye ma ọ bụrụ na ọ banye n'akwa anyị aga nọdụ hmm, ọkwa ya bụ na aka anyị ekpoo ada nsụka wee na-agwa unu n'oge awa na-ekwusa ozi ọma a, ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ n'ala igbo wee mara ihe anyị ga-eme ihe ntụpụ ahụ nọ n'ụlọ anyị maka na ezinụlọ niile dị n'ala igbo anyị bụ ofu ezinụlọ anyị bụ agbụrụ nna anyị igbo ọ na ofu ezinụlọ nna anyị igbo na nwunye ya bụ eke ka anyị si wee pụta m wee were ohere a na-agwa ụmụnne m okwu na-asị unu biko unu igbo bụ igbo maka na ama m na anyị nwere ebule nwa mpụ na ihe a nọ n'ala anyị wee were oche nọdụ ana na-enye ụmụ chukwu okike abịama nsogbu ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ya ka o si na be anyị wee pụọ ọ bụ gịnịkwanụ bụ ihe ahụ nke na-enye anyị nsogbu ụmụ chukwu okike abịama ana m agwa unu ugbu a ihe na-enye anyị nsogbu nke weregoro oche wee nọdụ ana n'ala igbo na-egbu onye ukwu na-egbu onye nta na-eme ka ihe na-esiwegara anyị ike onye na-aga n'ụzọ uche ya adịrọ n'ebe ọ nọ onye dina ọ na-arahụ ụra onye ṅụrụ mmiri ọ ga-atọgbọ iko ọ bụ gịnị bụ ihe a bụ nsogbu nke ji ndị igbo n'ọrụ o nweghị ihe ọzọ m na-ekwu maka ya maka ọ dị ọtụtụ mana nke m na-ekwu maka ya n'ụtụtụ a n'ụbọchị nke taa bụ gịnị agụụ agụụ dị n'ala n'ala Igbo ihe oriri ekwe nweta ego ekwe nweta nsogbu dị n'ala Igbo maka na agụụ ọ na-enye onye ukwu nsogbu na-enye onye nta nsogbu ị kpọọ onye ukwu jụọ ya kedu ka ala dị ọ sị gị na ala adị mma ị kpọzie onye nta jụọ ya kedu ka ọ dị ọ sị gị na ala adị mma ụmụnne m ebe ọ bụ na onye ukwu na-ebe na ala adịrọ mma kedu maka onye nta kedu maka ụmụ ogbenye kedu maka ndị na-enwerọ nne na nna kedu maka ndị okenye na-enwerọ ndị na-eleta ha anya olee otu ọnọdụ ha ga-esi wee dị kedụkwanụ otu anyị ga-esinụ wee ji aka anyị wee si na nsogbu a wee pụta n'ala Igbo nke a bụ ajụjụ nke m na-ajụ onye ọbụla bụ Igbo bụ Igbo onye ihe ọma dị mma na-adị mma onye ndụ ụmụnne ya na-adị mma ndị nwere obi nwanne ana m ajụ unu ajụjụ a kedu ihe ga-eme otu anyị ga-esi wee mee ka anyị si na nsogbu a wee pụta ọsịsa ya bụ ihe mere obi nwanne m ndị Igbo global n'ụwa niile gba gburugburu ji wee bata obi nwanne m batara wee sị na anyị ga-ebughachite omenala na ọdịnala anyị dịka o kwesịrị na anyị ga-ebughachite ọdịnala na omenala anyị dịka o kwesịrị ọ gịnị bụ omenala anyị a omenala anyị a na-ekwu okwu ibughachita ndị obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation bịara ibughachita bụ omenala dịka nna anyị ha si wee na-eme maka na nna anyị ha na-akọ ọrụ ugbo nna anyị ha na-azụ ewu na-azụ ọkụkọ na-azụ ehi na-azụ ụmụ anụ ndị ọzọ niile dị iche iche wee na-eme ndụ a na-adịrị ha mfe n'oge nna anyị ha ihe e ji wee mara ha bụ ọrụ ugbo ha ga-arụgide ọrụ ugbo rụcha kọọ ji kọọ ede kọọ akpụ kọọ ụna kọọ ihe niile bụ nri kọọ akịdị ihe niile bụ nri nke a na-akọ akọ nke ha na-eri ha na-akọcha ya ma ha kọgide ya kọcha ya maka na ala anyị na Chukwuoke Abịama gọziri ya ala anyị na-eme nri ala Igbo na-eme nri ebe na ibe ọbụla Igbo sọtụrụ ala ha na-eme nri mmiri ozuzo na-adị anwụ na-acha n'oge ya ụgụrụ na-eme n'oge ya ihe ndị a niile bụ ihe chịkọtara aka ọ bụrụ igbo kọọ nri o mee ọfụma agụụ ewee laa n'oge ndị nna nna anyị ha ndị nna nna anyị ha bụ ha rigide richa ihe ha kọtara ha na-eresi ya ndị mba ọzọ ma gịnị mere na ọ dịkwaghị otu a maka na anyị hapụrụ omenala anyị wee na-eme omenelu ndị obi nwanne m ndị igbo global foundation wee na-akpọku ụwa niile igbo bụ igbo niile na-akpọ ndị igbo ebe ọ bụla unu anọla ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ma gị bụ onye igbo na ọrụ a dịrị onye ọbụla ka unu bata tinye aka n'ime obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation wee kwado ya bụ ihe ga-abụ ọdịmma ala Igbo anyị ka anyị laghachite n'ime ọrụ ugbo laghachite n'ime ịzụ ihe laghachite n'ihe ime ka ala anyị ka ọ dị mma na ọ bụrụ na anyị jide ya nsogbu ga-ala n'obodo anyị nsogbu ihe gbasara agụụ ga-ala n'obodo anyị Anyị ga-adị ndụ maka na ọ bụ onye riri nri ga-eche echiche ihe ọ ga-eme n'oge ọdịnihu. Ndewonu. Ọ- Ebe osi- ozi a sikwa na-abịara unu ụmụnne m bụ na obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation. Onye unu na-anụkwa n'olu ya bụ nwa Chineke Nnaji Chinedu aka Ada Nsụka. Ya gaziere unu. Chetakwa ka unu ka unu na-esonyekwara anyị n'ime obi nwanne m ee social network Anyị na-emekwa ọfụma ebe a na-egosipụtachakwa ihe niile gbasara ala Igbo na-akọwapụta ka ala Igbo si wee na-aga maka na omenala anyị dị ka ihe na-ala ala mana site na mbata obi nwanne m ndị Igbo Global Foundation bubatara Igbo Cultural Movement ọ ga-eme ka ala Igbo anyị ka omenala anyị ka ọ laghachitekwa otu ọ dị na mbụ na-esonyekwaranụ anyị na Facebook na-esonyekwaranụ anyị na Twitter na-esonyekwaranụ anyị na na Instagram ebe niile a anyị nọcha ya wee na-akụzikwa nkụzi maka ọdịnala na omenala Igbo ndewonụ ụmụ Chineke ya gazierenụ anyị ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ anyị ga na-ewetara unu ozi ihe gbasara omenala anyị na nkụzi omenala na nkụzi agwa dị iche iche nke kwesịrị ka ọ dị wee nyere anyị aka n'ala Igbo ndewonụ ụmụ Chukwu ya gazienụ